Hope you guys are all doing well, tá súil agam go bhfuil sibh go léir ag déanamh go maith and that you've been enjoying the show over the last few weeks agus go bhfuil sibh ag baint taitneamh as an seó le cúpla seachtain anuas. I think it's been, what, three months or four months now even, ceapaim, Anois le trí mhí anuas, nó b'fhéidir ceithre mhí anuas, we've been putting out the third version of the podcast, i bhfad níos simplí, tá muid ag cur amach an tríú leagan den phodchraoladh, an leagan i bhfad níos simplí, the much easier version, and it's been going great so far, it gets more listens than the other two, so faigheann sé níos mó éisteoirí agus streams ná an dá cheann eile. em so yeah really happy people are enjoying it and as always if you ever want to get in touch tá mé fíor sásta go bhfuil daoine ag baint taitneamh as agus mar is gnách má tá tú ag iarraidh a bheith i dteagmháil linn you can do so over at the email liam dot learnirishonline at gmail dot com liam ponc learnirishonline ag gmail ponc com All is good here in Seville, tá gach rud go maith anseo i Seville. Had a good weekend, nothing too crazy going on, so bhí deireadh seachtaine deas agam, aon rud craiceáilte nó ró-aisteach, nothing too weird or wonderful, but a good weekend and was up to a few different things which I'll talk about, so deireadh seachtaine deas agus bhí mé ag déanamh cúpla rud difriúil agus beidh mé ag labhairt faoi na rudaí sin. So is one of the first things, especially yesterday, Sunday, so go háirithe inné, Dé Domhnaigh, that I've kind of been obsessed or spending a lot of time on, tá mé saghas gafa leis an rud seo agus ag caitheamh a lán ama air, sin Gerry the Monk Hutch and everything going on with him at the moment, so Gerry the Monk Hutch agus gach rud ar siúl leis faoi láthair.

i mbialann ansin i ndiaidh Marbella ach áit darbh ainm Fuengirola so a place by the name of Fuengirola, I passed it a few weeks ago actually when I was in Marbella so chuaigh mé thar an áit sin cúpla seachtain ó shin when I was in Marbella he was brought back to Ireland and he was trialled and found not guilty, found innocent so fuarthas neamhchiontach é den dúnmharú de David Byrne ag an Regency Hotel, ag an Óstán Regency so he was found not guilty of David Byrne.

na meánscoile agus ag tosú amach leis an ollscoil and ironically I'm actually closer to a lot of the areas where things were going on now living in Seville, tá mé actually níos cóngaraí dá lán de na háiteanna a raibh na rudaí sin ar siúl anois agus mise i Seville than when I was living in Ireland because I lived in Galway and then college in Limerick so bhí mé i mo chónaí i nGaillimh agus ansin ag an ollscoil i Luimneach.

ar siúl thíos anseo i ndeisceart na Spáinne, not in Seville, but in Málaga, in Málaga Province, in Fuengirola, in Estepona, Marbella, places on the Costa del Sol, áiteanna ar an Costa del Sol, Cósta na Gréine, mar a déarfá as Gaeilge, as you'd say in Irish. So.

Is scéal mór é, it's a big story. Le, bhuel, le cuid eile de na meáin ní scéal mór é ar chor ar bith, it's not a big story with the other part of the media because I think some want to report on it, some don't but for me, domsa, this will become, over the next week or so in between now and the election, the biggest story in the election. Domsa, i mo thuairimse, ceapaim go n-éireoidh sé seo mar an scéal is mó.

dáiríre like seans ceart aige chun suíochán a fháil sa Dáil, which is kind of crazy. Tá sé craiceáilte, like, listen, I don't want to comment in terms of whether I feel good about that or bad about that, níl mé ag iarraidh trácht a thabhairt maidir le an mothaím go maith faoi sin nó go dona faoi sin, and to be honest, I'm not sure how I feel, níl a fhios agam cén chaoi a mhothaím faoi sin, but he's got a serious chance and this man who was in a Spanish jail only two weeks ago, an fear seo agus bhí sé i bpríosún sa Spáinn cúpla seachtain ó shin, and he's still, I think, under investigation, fós tá sé mar chuid de fiosrúchán sa Spáinn, he's still part of an investigation in Spain here. for money laundering and will have to go back and face trial or face something for it ceapaim go mbeidh air bhuel teacht ar ais come back rather than go back since I'm here in Spain mar gheall go bhfuil mé anseo sa Spáinn as I'm recording agus mise ag taifeadadh he'll have to come back here and face trial at some stage but he might well be coming back and facing trial as a TD seans maith go mbeidh sé ag teacht ar ais agus ag seasamh you know, sa chúirt mar theachta dála as a TD as a member of Dáil na hÉireann.

bhuel, tá sé dochreidte, it's unbelievable really and I find it really interesting, I mean, I know it's dark, tá 'fhios agam go bhfuil sé dorcha and there might be people listening to this in Dublin, for example, seans go bhfuil daoine ag éisteacht le seo i mBaile Átha Cliath and they're thinking this isn't something you should be bringing up maybe or speaking about in this manner, seans, you know, ní, ní rud é seo cheart duit a bheith ag labhairt faoi nó cheart duit a bheith ag caint faoi sa slí seo.

Gerard Hutch agus gach rud a tharla sna blianta sin idir 2015 agus 2020 b'fhéidir, 2015 or 2014 rather, up until about 2020, 2019 nuair a thosaigh rudaí ag éirí níos fearr, when things started to get better and it is really interesting and it's interesting as humans, tá sé suimiúil mar dhaoine like how we are drawn towards something like that, so tá sé suimiúil conas atá

and Gerry Hutch obviously throughout his life hasn't done many interviews, he's done effectively none apart from one with RTÉ in 2008 so níl aon agallamh really déanta ag Gerry Hutch ar chor ar bith seachas ceann amháin le RTÉ, Radio Telefís na hÉireann, i 2008 in 2008. and basically this week you know he's he's such a kind of secretive figure duine an-rúnmhar é ar shlí for a lot of years when he was in Dublin and Lanzarote where he lives as well so nuair a bhí seisean ar feadh na blianta nuair a bhí seisean ina ina chónaí i mBaile Átha Cliath agus Lanzarote mar tá teach aige ansin freisin He had to wear a complete disguise and you would never notice him, bhí air saghas disguise a bheith aige, and he grew his hair very long, d'fhág sé a chuid gruaige an-fhada ar fad, looks like a completely different man when he walks out of court, the Special Criminal Court, last year, so bhí cuma go hiomlán difriúil air agus seisean ag siúl amach as an chúirt, an Special Criminal Court, anuraidh, mí Aibreáin 2023, so April 2023.

an méid éisteoirí atá ag an bpodchraoladh seo agus an seó seo with Gerry Hutch on it because again this famous figure, this man of mystery for years has never done an interview, le blianta níl aon agallamh déanta aige a lot of people barely know what his voice even sounds like and now he is he is on this podcast, I think he spoke for almost two hours or an hour and a half on it anyway bhí sé ag labhairt ar an bpodchraoladh seo ar feadh dhá uair go leith.

tuairimí a thabhairt ar an bpolaitíocht, i mo thuairimse, in my opinion, but it is interesting and, you know, RTÉ and the rest, I suppose a lot of the mainstream media, an príomh-meáin, níl siad ag scríobh faoi seo agus níl siad ag iarraidh aon rud a rá faoi, níl fhios agam cén fáth, I don't know why, but places like the Irish Independent and the Sunday World writing a lot about it, áiteanna cosúil le Sunday World agus an Irish Independent ag scríobh a lán rudaí faoi.

One of Ireland's biggest criminals, ceapann a lán daoine gur é Gerry the Monk Hutch ceann de na coirpigh is mó in Éirinn, although he hasn't had a conviction since, I think, the 1980s. Cé nach bhfuil ciontú aige ó na hochtóidí, ceapaim, the eighties, and he could be one of the 160 TDs in Dáil Éireann, seans go mbeidh seisean ansin ag seasamh sa Dáil mar cheann de na TDs, na Teachtaí Dálaí.

So yeah, I've been speaking about more serious stuff the last few weeks, eh? Tá mé ag labhairt faoi rudaí níos dáiríre le cúpla seachtain anuas. I've never wanted to make it a real serious podcast, ní raibh mé riamh ag iarraidh go mbeadh an seó seo nó an an podchraoladh seo ró-dháiríre because I know people are sick of the other stuff and their lives being too serious, tá a lán daoine, tá siad tinn tuirseach as na rudaí eile ina ina saoleanna a go bhfuil siad ró, ró-dháiríre.

cur mic ar siúl ar maidin Dé Luain agus just tosaím ag labhairt faoi pé rud atá suimiúil domsa and that's really it because if I was speaking about stuff I didn't know about, más rud é go raibh mé ag labhairt faoi rudaí nach bhfuil mórán eolas agam orthu nó b'fhéidir rudaí nach bhfuil suim agam iontu or maybe things that I'm not interested in, well, that would, you know.

So Jameson Connects an t-ainm a bhí air. Basically, you know, I've probably talked about this on the show before, seans maith go raibh mé ag labhairt faoi seo ar an seó roimhe, but if you live in Seville and you're coming from Ireland, the US, the UK, más rud é go bhfuil tú i do chónaí i Seville agus tá tú ag teacht ó. b'fhéidir an Ríocht Aontaithe, Éire, na Stáit Aontaithe, áiteanna cosúil leis sin, places like that, there's not really many jobs here apart from teaching English, níl mórán poist anseo duit seachas má tá tú sásta a bheith ag obair mar mhúinteoir Béarla apart from if you're happy to work as an English teacher, so, you know, on the Gaelic football team here, for example, ar foireann peil Ghaelach. B'fhéidir go bhfuil 50%, b'fhéidir níos mó, about 50% if not more, of the players, tá siad ag obair i scoileanna nó nó acadaimh or academies and they're teaching English, tá siad ag múineadh an Bhéarla. But I do know one or two people who have been, 'cause the the thing is,

where you're doing something online, doing something remote. Má tá tú ag déanamh rud éigin ar líne, then great, that's fine. Iontach, sin ceart go leor. That's really the perfect situation for most people. Sin an rud is fearr, nó rud foirfe, le haghaidh a lán daoine. So, one of my friends who does have a job that's a bit different, so ceann de mo chairde agus tá post aige atá beagainín difriúil, he works for Jameson, the whiskey, so tá seisean ag obair le Jameson, an uisce beatha, and basically Jameson have an ambassador in a lot of different cities across the world. Tá ambasadóir, sin an t-ainm, brand ambassador, so ambasadóir branda ag Jameson ina lán cathracha difriúla ar fud an domhain. a lot of different cities around the world so tá ceann acu i Malaga they have one in Malaga, they have one here tá ceann acu anseo they might have one in Berlin b'fhéidir go bhfuil ceann acu i mBerlin they might have one in Bangkok, wherever tá a lán ambassadóirí difriúla acu ar fud an domhain around the world and so he works here as the sole and the only a Jameson ambassador for Seville so tá seisean ag obair anseo mar an t-aon ambassadóir Jameson i Seville and they organise this cool event in Seville every year, it's a big party, kind of a festival thing almost for one day or one evening so tá sé beagnach cosúil le feist nó rud éigin ollmhór cosúil leis sin, nó cóisir really, a party every November, around the middle of November so timpeall ar lár mhí na Samhna gach bliain we were at it last year, bhímid aige anuraidh. and we're at it again this weekend and I have to say it was really really cool so bhí muid aige arís an deireadh seachtaine seo agus caithfidh mé a rá, caithfidh mé a admháil, I have to admit, it was really really good well I don't have to admit because I'm, I'm proud to say it, it's, it's always good ní chaithfidh mé aon rud admháil mar i gcónaí bíonn sé an bháin But it's basically, you know, obviously you go to these things and they have a DJ and bands when you thought DJs acu agus banna ceol agus gacrod eile mar sin, everything else like that. But

this year. There's food trucks and you get tacos and different things, so tá trucaí bia agus is féidir leat tacos agus rudaí mar sin a fháil. It's really cool, just different, you know, than just a normal standard party or normal night out, difriúil ó just gnáth Oíche amach nó gnáth deireadh seachtaine, gnáth chóisir and often you know even it wasn't in a club, it was outside ní raibh sé i gclub, bhí sé taobh amuigh but even when you go to clubs or bars often they can all feel very similar you know tá cuma ana ana céanna ar a lán cinn acu so it was really cool to go to that, it was on from six until one AM I think during well yeah on Saturday so bhí sé ar siúl ó a sé a chlog go dtí a haon a chlog ar maidin ar an Satharn. and it was just nice, I'd been looking forward to it for a while because it was really good last year so bhí mé ag tnúth go mór leis ar feadh tamaill mar bhí sé an-mhaith anuraidh it was really good last year and already looking forward to the one next year if I'm still here, but I think I will be. So cheana féin ag tnúth go mór leis an gceann an bhliain seo chugainn, má tá mé fós anseo, ach ceapaim go mbeidh mé.

cuid acu, tá suim acu sa rugbaí and Ireland won, I think, by three points in the end, bhuaigh Éire le, le trí phointe sa deireadh I wasn't paying too much attention to it really, ní raibh mé ag tabhairt an iomarca aird dó really i ndáiríre. But that was cool, nice to have a few friends over and just do something chill on a Friday, bhí sé deas just rud éigin chill a dhéanamh ar an Aoine, you know, sometimes it feels like with the weekends,

níl sé sin déanta agam le blianta but something like that's cool or yeah to have a friend or two over, watch something on the telly, cairde nó cara nó beirt a bheith agat ag an dteach agus féachaint ar rud éigin ar an teilifíseán something kind of in between the two is pretty cool, rud éigin idir an dá cheann acu, tá sé sách. Cool. So that was really it, all good here in Seville. Crazy to think how little time is left in the year, tá sé dochreidte chun smaoineamh cé chomh beag agus atá an chuid eile den bhliain atá fágtha againn, you know, in what, five weeks it'll be Christmas? taobh istigh de chúig seachtain inniu actually ceapaim, Lá Nollag a bheidh ann, it'll be Christmas Day in six weeks, it'll already be twenty twenty-five.

2020 apart from maybe 2020 and 2021 for obvious reasons Ach sin é, guys, ceapaim, le haghaidh an tseachtain seo that is it this week. Big thank you, as always, for listening míle míle buíochas as a bheith ag éisteacht agus cheana féin táim ag tnúth go mór le labhairt libh an tseachtain seo chugainn already look forward to speaking to you guys next week. Míle míle buíochas, slán agus beannacht.